nkhani ya commission of inquiry pali act ndinene chi kuti dziko la malawi ndi dziko la democracy ndiye democracy imakhala ndi malamulo munthu samangozuka kupanga zimene akufuna tili ndi lamulo lapaderadera commission of inquiry act commission of inquiry a- a- act yo imanena kuti president akasankha commission ija ikakumana imayenera kuti ikambirane ku msonkhano wake woyamba kuti kodi zimene tizikambiranazi tizipanga on camera kapena tizipanga mobisa ndiye ndimafuna ndinene kuti ine ndinali munthu mmodzi ife a cdedi timalimba kunena kuti anthu ali ndi mafunso pa ngozi yakuchikangawa zimene amayankhula chakwera nduna zawo ndani sizikugwirizana ndiyeno adakhazikitsa commission of inquiry anandiyikamo ndinene lero kuti amafuna andipake mpoza m'maso amaona ngati kuti a cdedi ndi anthu opepera A cdedi si anthu opepera. Act ndanena ija imanena kuti anthu agwirizane kuti asankhe kuti kodi zokambiranazi zizikhala in camera kapena tizibisa. Ndiye komiti ija idasankha kuti azikambirana mobisa. Ndiye funso nkumanena kuti amene anali ndi mafunso ndi Amalawi, commission ija ndi ya Amalawi, ndalama zake za Amalawi. Amafuna tizibisa chani? One. Two, mu, anthu amanena kuti iyayo akanakhala momo. Ah, kumene kuja amavota. amanena kuti amapanga collective decisions kusonyeza kuti ngati muno tilimo anthu 15 ndiye kuti anamiwa akunena kuti iyayi tipange poyera anthu aja akavota ndikupeza kuti voti yapanga 14-1 anamiwa aluza koma pakutha pa zonse zinthu zija akanena ngati anamiwa anapanga nawo ndibwereze pamenepo ku commission of inquiry amakhala ngati ku cabinet eh? amati collective decision mmene tili muno tiwerengane tilimo anthu angati ndiye tivote amene achuluka aja chiganizo chi- chi- atani atengera chimenecho ndiye mu nyumba muja anthu aja atakambirana kale ndiyenera kunena kuti ngati apm is a statesman the first thing akanayambira kuwamanga anthu onse aja they lied under oath ananamiza mtundu wa amalawi Kul- kunama utatenga utalumbira ndi mulandu ku malawi kuno those people were supposed to be arrested they did this country injustice because anapasidwa ntchito yoti apereke mayankho mapeto ake anakapeza kuti anakabweretsa zifulipwiti za mafunso mwachisanzo akuti panali docket imene anapanga a detective a polisi koma query theory anayikaniza pamene chikhalirecho commission ija inali ndi mphamvu zofanana ndi high court ndani anga- anganyalanyaze chigamulo cha high court pano Z- nkhani zonena kuti achakwera anayimbiridwa foni ndi president wa ku zambia M- mukuziziwa zimenezo ngozi itachitika the first person to call anali hh kumuyimbira achakwera kumuuza kuti ndege yakwa pakuti pakuti ndi chifukwa chiyani nkhani yonse yosatiuza ku mtundu wa malawi so kukhala kwanga kwa kumene muja ndikanapakika magazi anthu mdziko muno ali ndi magazi adya ndalama za magazi ine ndinakana ndipo ndimakana sindimafuna kugwiritsidwa ntchito pena paliponse M- uh, my conscience is clean my conscience is still alive i cannot sell my soul so ndinachokamo as a matter of principle because i believe in transparency and accountability mukakapita section 12 la malamulo akulu a dziko lino amanena kuti d- mphamvu zimene anthu amalamulira nzowabwereka koma kuti azigwiritsa ntchito mphamvu zija amafuna kuti akhale ndi chikhulupiriro kwa ife ovota koma mphamvuzo azizipanga poyera ndiye mukazaona anthu akubisa anthu akupanga za za mdima nchifukwa chakwera amalengeza za ngozi ja usiku pamene anali atayiziwa 10 minutes after ndege kugwa ma 10 o'clock hh anayimbira achakwera mboni ndi foni yawo ya achakwera so vuto limene ali ndi malawi congress party amaganiza ngati tonse ndife anthu opusa so amafuna andigwiritse ine ntchito andipake ine conscience yanga ndi yamoyo ndikhulupirira kuti ndakuyankhani funso limodzi lomaliza we don't have all the time on earth ngati palibe then tichezerane mu one on one koma musanafike kumeneko mundilole angakauche blanket comrade uh, uh, asabuni phiri 30 seconds
Uh, pa nkhani ziwiri zimene tinabwera nazo lero ndikukhulupirira kunena kuti atolankhani komanso amalawi onse amene akutimvetsera kunjako akhoza kugwirizana nafe kunena kuti lingaliro ili ndiye lofunikira and ngati malawi tikuyenera kuti titenge uh, direction iyi kupangira pamawa kuti atsogoleri amene adzibwera azidziwa kunena ndikapanga mistake ineyo anthu azandichosa mbuku lokuti nthawi ina yake ndinakhalapo mtsogoleri wa dziko lino inu ndinu mboni a mwaona atamangidwa anyamata amene akhala akumenya wanthu akhala akuzuza anthu mulilongwe kuti nduna zina za mboma la chakwera zimakapezeka kukhoti kuja mamawa mpaka na mazulo mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma kumakachita kudandaula mpaliyamenti kuti ayi mukumang- mukutimangira anthu kuwamanga mamawa kuwamanganso ndiye pachichewa paja pali mawu amati menya galu kuti udziwe mbuyache pamenepaja sitifunikaso mboni yayi zoona kuti amaphwetsa matayala ku parliament timachita kuona Eh, zoti anthu aja zithunzi zilipo koma zimene zimachitika achakwera akutani akuyang'anira so ifeyo ah, tikugwirizana tu- ah, monga mmene takambira kunena kuti no tonse amalawi tiyeni tigwirizane kuti dr chakwera kuyambira pano kupita kutsogolo i think eh, asamawerengeredwenso kuti anakhala mtsogoleri wa dziko lino mwina tidzingokamba za abakili muluzi akomanso a joyce banda zikomo ndiyambire pamene alekera pokuti kuti kusawerengera uku tikudikira kunena kuti nthambi za boma ziwayitane uh, he should have an opportunity because this is a democracy eh? ma state agencies agwire ntchito akagwira ntchito yawo akawapanga clear akawapeza kuti zonse zimene tanena apa anthu amangoaganizira azayendeka kulandira ulemu wawo azayeneka kulandira mapenshoni zonse zimene amalandira azizawo ndisindike pamenepo sitili pano kunena kuti achakwerawa tikwa eh, tikwavindikira iyayi koma tifuna kuti tiwapase mwayi kuti azipange clear ndifake tikupempha nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe ndi mayiko kuti baimani fa achakwerawa anaponda zilonda za malawi anayika zilonda kufikira kwa jessie chiteze iwo akugawana 67 billion amalawi kwacha ndeno baadikirani kaye a- anthu awazukute akawazukuta akawapeza osalakwa ife amalawi ndife olemekeza atsogoleri athu timalemekeza malamulo tizawalemekeza tiza- tizawapasa uh, ulemu wawo nkhani ya 67 biliyoni nduna ya zachuma a simplex chithyola akuyenera kuti nawonso ayankhe nawo limodzi fa amene anavomereza kuti ndalama ipite ku state house ndiwo komanso budget ya, kus- ya opc nayonso inamalizidwa mayi colleen zamba akuyenera kuti ayankhe nawo ndiye paja mukuziwa kuti azamba akaitanidwa kupalamenti samapita ulendo uno ulendo uno mmene anavotera amalawi pa 16 paja amalawi asintha kachitidwe ka zinthu wina akayitanidwa kamanyalanyaza pali chizungu timati citizen arrest tizangomunyamula ndikukawauza anthu kuti bwana munthu uja ndi uyu the only way to change this country is to ensure that we should make those people occupying public offices very uncomfortable to abuse powers and funds ndinene pano kuti dzikoli kuti democracy tiinjoye ulamuliro wa democracy kuti tipindule tonse amalawi chofuna kuchita n'choona tigwirane manja pasakhale munthu amene azikhala ndi mphamvu zambiri kuwaposa anthu anavota aja zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tilekere pomwepo koma tilipo uh, kuti tipitirire kuchezerana funso tizinena kuti kodi pa ndalama zimene aba a chakwera 67 billion mu 6 months tizaonjezeranso ndalama zina mmene anayipitsira ku state house muja akuyeneka kulandira ulemu wa mtsogoleri wakale wa dziko lino amalawi tiyeni tiyambe kukambirana zikomo kwambiri thank you very much for your kind attention tinayamba ndi pemphero mundilole ndipemphe wozipereka kuti atseke ndi pemphero